balimaw ah solo de don solo solomani jara dit koniba dɔw ko su dɔw ko barakale dɔw ko koko ah, ok komi ne ka baara bɛnnen don conseil d'orientation de ma ah, yan nɔ lycée dɔ la donc ah, ah, n bɛ fitinin mun dɔn n bɛn'o de jɛnsɛn bamanankan na pour que an ka denmisɛnninw ou bien mɔgɔ minnu b'a fɛ k'u ka baaraw changer pour que olu ka o ni ni ni fana dɔnniya dɔ sɔrɔ ne kɔni hakili la dɔnniya kɔni n'a b'i la n'i t'a a partager i balimaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni nafa t'o la komi an bɛɛ ye les maliens à l'extérieur donc n bɛ nin jɛnsɛn an yɛrɛ ka to dunkan na pour que mɔgɔ dɔw ka dɔ sɔrɔ donc nin video bɛna kɛ partie fila de ye quoi donc n bɛna expliquer pourquoi donc a bɛɛ bɛna kɛ objectif de kan quoi ya ni bɛna komi neuvième à partir de neuvième n'i ye defu sɔrɔ donc o bɛ orientation min kɛ cogo min na fɛn na donc ani yan ta tɛ kelen ye donc mun bɛ kɛ yan n bɛna o de expliquer donc mɔgɔw bɛ réussir cogo min parce que ne bɛ nin kɛ la ça fait neuf ans maintenant n bɛ dixième année na n bɛ ka o baara kelen de kɛ donc dɔnniya fitinin mun bɛ n na n bɛna ni ni ala sɔnna a n bɛna o cogoya kɛ n bɛna essayer k'o kɛ video fila ye k'o bila ka taa k'o bila n ka page la bon mɔgɔ minnu bɛ a bɛ se ka mɔgɔ minnu nafa hali n'a kɛra mɔgɔ kelen ye an ka ala deli y'o ye donc o y'o o garisigɛ ye donc n bɛna continuer comme le plan objectif donc nin ye foto ye bon ne fana bon mɔgɔ dɔw de bɛ les les conseils d'orientation na donc ka ne to lycée la o ni fɛn ninnu o ni université da la bon olu mɔgɔ ninnu de fana ye ne dɛmɛ ka n ka vie préparer ka a planifier fo n ka n ka n ka école san laban n ye trophée sɔrɔ mun ye jirali kɛ k'a fɔ ko o trophée in bɛ nin trophée in de b'a jira k'a fɔ ko c'est un académique d'excellence k'a fɔ ko ne ye moyenne sɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ sport kɛ an ka école la ka tɛmɛ u bɛɛ kan ya bon ne don étranger yɔrɔ kuma kɔni ni préparation tɛ o tɛ se ka kɛ bon o tɛ ne kelen ka ko ye mɔgɔ minnu ye ne dɛmɛ ka préparer ko fɛn kɛ olu bɛɛ nɔ b'a la quoi donc ne yɛrɛ de labanna k'o yɛrɛ de kɛ n ka baara ye n ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ parce que ne b'a ye nafa min b'a la quoi ni mɔgɔ b'i kɔ k'i i dɛmɛ sira a tigi i bɛ se ka taa yɔrɔ jan ani fɛn ninnu donc hali n'i t'i fɛn caman dɔn i bɛ se ka taa yɔrɔ jan ni si si uh, si tu es très très organisé et puis ba a tɛ taa baara kɔ donc pour que pour oh, bon n bɛna min kalan n ye français avant de pouvoir réaliser quoi que ce soit dans la vie vous devez savoir ce que vous voulez donc yanni ka fɛn yanni ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ daminɛ n'i b'a dɔn i bɛ mun i bɛ fɛ ka mun kɛ ça facilite la tâche donc n'i t'a dɔn i bɛ mun kɛ i bɛ tunu quoi ya donc vous devez décider que tout ce que vous faites est important pour vous et cela en vous en vaut la peine. Si ce n'est pas le cas, il est temps de se fixer de nouveaux objectifs plus significants. Donc, ni tuma dɔ la n'i b'a dɔn i bɛ fɛ ka mun kɛ n'i y'a dɔn c'est plus important parce que n'i y'a dɔn i bɛ baara k'a la hali ni gɛlɛya minnu sɔrɔla i bɛ se ka i bɛ se ka o gɛlɛya ninnu i bɛ se k'o gɛlɛya ninnu ku mais n'i t'a dɔn i bɛ i bɛ fɛ ka mun kɛ ni gɛlɛya sɔrɔla a la dɔrɔn i ka i ka teli k'o bila quoi ka taa fɛn wɛrɛ nɔfɛ donc adamadenya yɛrɛ filɛ nin ye bon comme n y'a fɔ a ye moi moi je suis conse en conseil d'orientation yan nɔ u b'a fɔ ko career specialist donc ne ne b'o de kɛ lycée la yan nɔ donc ne bɛ mɔgɔw de préparer k'u ka surtout denmisɛnnin caman bɛ yen an ka denmisɛnnin caman bɛ yen u ti u ti lycée laban donc u ti u laban o bagi comme an b'a fɔ bagi de an ka bamanankan na bagi u ti bagi laban donc pour n'u ti bagi laban yan nɔ dun ni bagi t'i bolo i ka baara sɔrɔ cogo ka gɛlɛn donc u bɛna mun kɛ donc tɛgɛla baara ni fɛn ninnu donc o de ye diɲɛ bɛɛ ye sisan Amérique yɛrɛ y'a faamuya bureau la baara o ti yɔrɔ si ye sisan tɛgɛla baara i bɛ se ka wari sɔrɔ yɛrɛ ka sama mɔgɔ min bi bureau la baara kɛ ani fɛn ninnu si vous êtes passionné par ce sujet car la réalisation de vos objectifs vous serez plus susceptible de vous engager de vous atteler et de vous fixer des objectifs puissants alors concentrez-vous sur ce que Vous voulez vraiment accomplir et cela rendra le voyage encore plus doux. Comme i diɲɛ wagati diɲɛ wagati nin fana i man kan i ka temps perdre fɛn na i tɛ fɛn min fɛ. Donc donc ni si tu es plus engagé fɛn caman bɛ manamana mana manamana ko caman bɛ yen i tɛ sɔn k'a kɛ quoi comme ka tugu dulɔminna ninnu kɔ ou bien vagabond ninnu kɔ si tu es si tu as un objectif même viser donc o o yɛrɛ de bɛ kɛ e ka e ka fɛn i bɛ wuli sɔgɔmada fɛ i bɛ i bɛ taa sɔgɔmada fɛ o de b'i miirina ko la donc hali ka tugu musomanin ninnu fɛn ninnu kɔ i b'o dabila quoi donc n bɛ ka kuma an ka denmisɛnninw de fɛ pour que ya muso ni n'i ye wari sɔrɔ kɔfɛ n'i ye baara sɔrɔ kosɛbɛ muso fɛn fɛn ka di i bɛ se ka an ka laada la i bɛ se k'a ta fo naani donc ni i bɛ k'i ka vie préparer n'i y'a a bɛɛ don bɔgɔ la tulonkɛ ni fɛn ninnu ye donc mɔgɔ si tɛna k'i fɛ kɔfɛ hali mɔgɔ tɛ sɔn k'u den furu i ma kɔfɛ donc n'i bɛ ka i ka vie préparer k'a daminɛ na k'a daminɛ ɛɛ ɛɛ neuvième ni fɛn ninnu na c'est très très k'a daminɛ neuvième na fo fo lycée c'est le moment le plus important dans ta vie i bɛ se i ka vie yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka déterminer o kɔnɔ parce que n'i ye tulonkɛ k'o kɔnɔna la dɔrɔn i ka vie yɛrɛ bɛɛ bɛ don bɔgɔ la ya donc c'est c'est très très important bon ni komi n y'a fɔ ne ye motigɛ de ye

bon mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne dɔn u b'a dɔn ne ka manamana ko tun man ca ten bɛɛ parce que basket de tun ne hamina ko ye donc basket de fɛn fɛn dans la vie hali ekɔli ni fɛn ninnu yan nɔ bon bon yan nɔ n'i bɛ ekɔli la sisan ni n'i ma moyenne sɔrɔ i tɛ basket kɛ donc donc j'étais obligé euh, de faire euh, de, de bon travail à l'école donc ça ce n'était pas un problème parce que n ka n ka hamina ko fana tun ne tun fɛ ka kɛ ekɔlimetri de toujours donc a bɛ n'o ye bon a bɛ n'o u bɛɛ dɔn ne la kɔfɛ quoi so nos objectifs ne peut pas être atteint par un véhicule d'un plan auquel nous devons comme n y'a f'i ye n'i tɛ ni ni plan tɛ yen a ka gɛlɛn ni ni plan tɛ yen i bolo quoi i bɛna mun fɛnkɛ komi an ka système ni Amérique système tɛ kelen ye mais an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn copier yan nɔ yɛrɛ ne fɛ yɛrɛ Mali école ka gɛlɛn ni Amérique école ye. vraiment ne de y'o fɔ parce que n y'a bɛɛ kɛ ne ye école kɛ Mali la fo DEF yan nɔ ni fɛn parce que n bɛna o fɔ mun na parce que euh, euh, bien vrai qu'on n'a pas plus de moyens euh, dans l'éducation mais kalan bɛ kɛ kosɛbɛ yan nɔ tulonkɛkɛla ka ca o bɛɛ la u bɛ passer u bɛ DEF ninnu sɔrɔ ni fɛn ninnu donc bon donc ah, bon ni an ka denmisɛnninw préparer la k'u k'u ka diɲɛ yɛrɛ labɛn u bɛ mun fɛ. Parce que yan nɔ an ka denmisɛnninw bɛ na an ka kilasi n ka vidéo filanan n bɛ tila k'o kɛ an bɛ denmisɛnninw ta cogo min k'u transformer k'u ka objectif dɔn k'u bila ka taa donc o bɛɛ bɛ se ka kɛ kɔfɛ donc ne bɛ ka nin kɛ de pour que an ka denmisɛnninw fana bɛ se ka nin lamɛn u ka u yɛrɛ u yɛrɛ dɔn n'i y'i yɛrɛ dɔn i i bɛ fɛ ka fɛn min kɛ dans la vie parce que tuma dɔ la i bɛ fɛn min fɛ fana ça change chaque année mais o de la n ko k'a ta neuvième na fo douzième

Ni comme i tɛ bɔ ka taa comme yan nɔ Bamakɔ n'i ko i ka bɔ Bamakɔ ka taa Segu ni sira tɛ yen ni sira tilennen tɛ yen n'i t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min yɔrɔ i bɛ tunu quoi donc ni sira bɛ yen ni sɛbɛn bɛ yen min bɛ se ka sira jira i la ou bien boussole bɛ yen min bɛ se ka sira jira i la i bɛ se bon ni fɛɛrɛ tɛ yen min bɛ se ka sira jira i la i bɛ tunu. i bɛ taa laban Kayi ou bien i bɛ taa laban dugu wɛrɛw la donc o de la donc si si tu connais ton chemin c'est le reste c'est facile parce que gɛlɛya minnu bɛ n'o ko la i bɛ k'u k'o la i b'o kun o yɛrɛ o yɛrɛ yɛrɛ de bɛna i dege fɛn na bon komi ne nana basket kɛ na n bɛ ka basket de fɔ tuma dɔ la hali ni ni ballon bɛ mɔgɔ kun na i b'a i b'a ta basket basket n'i mana a lajɛ sisan an bɛ an bɛ mun kɛ entraînement na o y'a sɔrɔ an bɛ maci maci tan ni fila kɛ pendant l'année mais an mun kɛ entraînement na c'est plus de 100 100 jours d'entraînement ah, pour que ka maci tan ni fila maci tan ni naani jouer donc prépare la préparation c'est tout yeah. donc n'i mana sport yɛrɛ lajɛ sport bɛ komi la vie même parce que i bɛ bin i bɛ wuli vie fana bɛ ten de euh, fɛn ni euh, euh, ta vie c'est comme ça don dɔ i bɛ ka jɔ dan don dɔ i ka surun don dɔ i ka surun don dɔ i ka jan vie ye yɛlɛma yɛlɛma ye bon n'i y'o dɔn fana courage tigɛ engagé donc hali ni i ka bin hali ni ni toutes les choses sont sont contre toi tu tu es encouragé de faire beaucoup en restant vos rêves et vos objectifs sur un papier. Donc, ni, ni, ni, ni, n'i bɛ fɛ ka kɛ mun ye n'i mana o sɛbɛn papier la souvent ça devient euh, quelque chose qui est très religieux pour toi donc sɔgɔma o sɔgɔma n'i bɛ wuli o de bɛna kɛ i hakili la ani fɛn donc ni mɔgɔ i bɛ se ka ɲina i bɛ fɛ ka mun kɛ mais n'i y'a sɛbɛn i mana o papier i ni papier mun yaala ou i mana a sɛbɛn i ka telefɔni kɔnɔ o o la a b'i hakili jigin i ka fɛn na tuma bɛɛ hali ni i i tugura i terikɛ dɔw kɔ n'u bɛna manamana ko kɛ n'i hakili jiginna ah ni n mana nin kɛ nin bɛ sɔn ka ne ka sira gɛlɛya pour que n ka nin laban donc o ko caman bɛ yen i bɛ i bɛ se ka o to n ka entraîneur dɔw y'o fɔ yanni ne kɛlen ka bourse sɔrɔ yanni ka na ɛɛ États-Unis n ka entraîneur a tɔgɔ de ko ɛɛ a waati ko Alassane ɛɛ Alassane Kanute ɛɛ vieux Jean a ko n ma ko Amérique ye ɛɛ n b'a dɔn a hakili t'a la mais mɔgɔ i hakili tɛ se a b'a sɔrɔ an ka n ka dɔgɔ a ko ko ko Amérique ye dugu fila de ye tulonkɛ dugu o ni sɛbɛ dugu n'i bɛ fɛ ka sɛbɛ kɛ i bɛ fɛn sɔrɔ fo ka t'i n'i bi n'i nana tulonkɛ kama i bɛ tulonkɛ kɛ fo ka t'i i jasi an y'o de fɔ o yɔrɔ fila o tora ne kun na fo bi bon o kɛra a bɛ san mugan bɔ donc donc ne yɛrɛ dalen d'o la y'a bɔ o fɔra ne ye bon komi n si kɔrɔbayara sisan ne yɛrɛ y'o faamuya ok ne manque jamais d'objectif si vous voulez évoluer avec la vie vous ne voulez lever pas dans ɔ tous les matins avec un désir de ardent et faire des choses comme n y'o de fɔ n'i mana fɛn saba i kunna ni ni si tu as des plans si tu as un objectif ni objectif t'i bolo i bɛ se ka laban yɔrɔ la yɛrɛ i ka miirina kun ti yɔrɔ ni objectif b'i bolo i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ fɛ ka mun kɛ komi n'i bɛ fɛ ka kɛ bololabaarakɛla ye n'i n'i bɛ fɛ ka kɛ maçon ye ou bien n'i bɛ fɛ ka kɛ soudeur ye n'i bɛ fɛ ka kɛ menuisier ye n b'olu de fɔ parce que wari b'o de la surtout Mali est en voie de construction en voie de développement donc bolola baarakɛla an mago b'o o caman fana la i bɛ se ka wari caman sɔrɔ a ma se an ka siniwaw ta yɔrɔ wɛrɛ ka na an ka baara kɛ n'an n'an bolo bolola baarakɛlaw ba- baarakɛlaw b'an bolo olu bɛ se ka kɛ n'i bɛ fɛ ka wari sɔrɔ sisan kɔni mali la n'i ye eh, sudereya masɔnya o ni eh, eh, menuiseya o ni sira dilan ninnu i man'o dege o ni électricienya ninnu fɛn ninnu ni peintre ninnu fɛn donc wari caman b' olu yɔrɔ la sisan parce que tous les pays hali yan nɔ côté dɔw bɛ yen san n'a mana denmisɛnnin fɛn les quartiers qui sont en voie de construction donc an b'a fɔ aa e ka so bɛ yan yɔrɔ la ni yan yɔrɔ la ni wari sugu de b'a ka yɔrɔ la parce que construction b'a ka yɔrɔ la donc fana an denmisɛnnin ninnu engager ten donc u bɛ fɛn mun fɛ an b'a fɛn kɛ u ka so ka surun yɔrɔ chantier minnu na donc an b'u engager ten nɔ pour que u ka u ka u ka u k'u u bolola da dayɔrɔ sɔrɔ dans la vie u caman bɛ tila ka kɛ ɛɛ millionnaires ye après a dɔw yɛrɛ bɛ na u bɛ n'an fo bon parce que ne mɔgɔ wɛrɛ fana de ye ne ka vie placer ten cogoya la donc moi moi je ni mana denmisɛnnin dɛmɛ o fana o de fana ne ka dɔrɔn ye o de fana ne kɔntan a bɛ a bɛ lɛsirasi la ne bɛ nin kɛ a bɛ san san kɔnɔntɔn o ni tila a bɛ san tan bɔ a bɛ sisan pur purku ne pa patazse a bɛ tun mɛ fɛrɛ yɛrɛ seri mali ye o la bɛ ko o fɛnkɛ o de ye